Asan Kulubali de i ma juru mɛn wa. Siga t'a la an bɛ foli ni tanuni ni barikada ni waleɲuman dɔn an b'a fɔlɔfɔlɔ ka di masa Alahu taala ma masa min y'an bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na ka bi kɛ an gɛrisigɛ ye an b'a fɔ Ala ma ko Ala ni ce n'an bɔra yen nɔ an bɛ foli kɛ tunkarankew la Mali kɔnɔ wali Mali kɔkan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ma mun na an bɛ foli daminɛ tunkarankew la kɛmɛ kɛmɛ sarada la bi seegin ani seegin tunga fɛ olu de ka wulikajɔ ye nin baara in cɛsiri a kanu min ye olu de kɛra sababu ye ka kurazi di an ma nin baara in na an kana se ka saliya ka sabu kɛ olu ka laɲini caman bɛ yen ala sɔnna ka min sababu ni ka nɔgɔya karamɔgɔ dirisa tarawele ale bolo o de hukumu kɔnɔ bi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da laadalako don juma o juma an bɛ sigi ka fayida kɛnɛ nin k'a ɲɛnamaya an ka fayidadiw senfɛ an b'a lajɛ kuma ni kuma ka laɲini dɔw kɛ karamɔgɔ dirisa fɛ a ka dɔnniw kan dɔnni min ni adamadenw mako bɛ jɔ a la dogo ni bange siraw fɛ ni a b'a bolo ni a da tɛ s'a ma arajo kan a da tɛ s'a ma video la anw y'a kanu bi an n'a ka se ka masala sɔmi fayida ka kɛ ka kɛnɛ kuncɛ n'a ye foliw kɛ an bɛna ɲininkali dɔ kɛ a la diɲɛ bɛɛ girinnen don bi fɛn min nɔfɛ a nege bɛ an bɛɛ la wa an bɛɛ b'a fɛ wa an bɛɛ bɛ girinna o de nɔfɛ an y'an ka dugu bila o de kama mɔgɔw y'u ka jamanaw bila o de kama o de tɔgɔ ye ko nafolo a tɔgɔ fɔ ka di dɔnnikɛlaw da nka sira tɛ bɛɛ bolo an y'a kanu bi sira hakɛ min b'ale bolo an bɛna kelen ta o la a yɛrɛ danbe min na ni alahu taala masa cɛla a lamɛnba lajɛba ni ala sɔnna bɛɛ bɛ wasa bi dirisa ka nafolo baara an bɛna baro k'a kan insha allahu mɛ sɔmi an ka se an b'a fɔ dirisa a ka foli di diɲɛ maa ma fɔlɔ

n b'i fo a diyara n ye n b'i baarakɛla in jamakulu minnu jɛra ka baara in sigi sen kan k'a labɛn n b'a bɛɛ fo an ka ekipu an ka ekipu n b'a bɛɛ dafalen fo nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ ko nin y'an sigilen an ka jumadon baaraw kɛnɛ kan ala min y'an bɔ juma tɛmɛnen na ka bi juma sɔrɔ an b'a ɲini ala kelen fɛ a ka juma wɛrɛ yir'an na a ka juma caman yir'an na o yira cogo kelen na donc nin y'a donda ye kuma kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ kuma ye toden de ye n'i ye dɔ ta dɔ wɛrɛ bɛ bɔ siga tɛ fɛn bɛɛ bɛ a den wolo kuma de b'a ba wolo o jɛlen don an bɛ dugawu kɛ ala kana kuma ba don a la ni fili min ye anw sɔrɔ aw ka fili tɛ an ka denmisɛnninya fili don an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini aw fana fɛ a ka yafa an ma o la parce que adamaden n'i kumana ka ban i bɛ se ka don bɛɛ gasi la i bɛ se ka don bɛɛ gasi la mhm. i bolo k'i ye kuma dɔ fɔ ko i ma kuma jugu fɔ mhm. nka i bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ don dɔ gasi la an b'a ɲini mɔgɔ bɛɛ fɛ an mhm. mana don min gasi la u ka yafa an ma an to deniya ye an bolo fila b'an kɔ ka don kuma kɔnɔ o de ye an ka folikan de o ye bi k'a fɔ asalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu karamɔgɔ dirisa o diyara n ye i tarawele an b'a fɔ k'i k'i bisimila youtube sanfɛ hakaja réseaux sociaux bɛɛ sanfɛ ani diɲɛ fan tan ni naani ani arajow bɛɛ sanfɛ eh, bi an ka masala an y'a kanu karamɔgɔ dirisa ka baro k'i fɛ fɛn dɔ kan n'o de ye dɔnni ye dɔnni min ni an k'a ma ko nafolo baara nafolo fɔli da la a ka nɔgɔn nka nafolo sɔrɔli karamɔgɔ dirisa a ka gɛlɛn o ye fɔlɔ ye filanan an ɲɛ b'a la an ka jamana in kɔnɔ bi karamɔgɔ bɛɛ ko ko nafolo baara b'u bolo baara ta i bɛ taa karamɔgɔ ninnu yɛrɛ dɔw ka so u yɛrɛ bɛ maɲumanko la e ka fɛn di maa ma e yɛrɛ tɛ fɛn min dɔ t'e yɛrɛ bolo o b'anw fari faga kosɛbɛ anw ni maa caman bɛ baara kɛ an y'o de fɔ mɔgɔw ye lajɛbaa minnu b'an na walima lamɛnbaa minnu b'an na ala ɲɛsiranya de bɛ fara baara in kan walasa an ka laɲini bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ bi a ka d'an ye karamɔgɔ dirisa i yɛrɛ ye dɔ k'i yɛrɛ ye ala y'i fɛnɛ sɔn i garisɛgɛ b'i kun o kama an y'a kanu bi ka se ka kuma an ye nafolo baara kan kuma gansan tɛ i bɛ se ka nafolo baara dɔ baara k'a di diɲɛmaa ma wa diɲɛmaa bɛ se k'a jigi da i ka nafolo baara dɔ la wa an b'a fɛ o y'an ka baro daminɛ sɔnni an ka don a tɔgɔ misɛnninw na. Hmm, Adama n b'i fo kosɛbɛ. I diyara n ye. Ee i ka ɲininkali la. Hmm. N b'i fo. Adama i bɔra k'a fɔ cogo min nafolo hmm. baara. Awɔ. N'i ko nafolo baara ne yɛrɛ bɛ siran. Parce que mun na n bɛ siran. Nafolo baara tɛ fɛn ye k'a ka nɔgɔn. Awɔ. N m'a fɔ sira wɛrɛw fɛ a ka nɔgɔn n m'o fɔ. Mais an bɛ dɔnni kɛ sira min fɛ n'o ye moriya sira ye. Awɔ. nafolo baara man nɔgɔn adama nafolo caman b'a fɔ wa a bɛ caman fana bolo parce que n'i ye dɔnnibaaw lajɛ bi n'i ye dɔnnibaaw sigi kɛmɛ sarada la a bɛ se ka kɛ nafolo baara b'a bɛɛ bolo mais a kɛli yɛrɛ moyen t'a bɛɛ fɛnɛ di baara yɛrɛ moyen baara yɛrɛ moyen t'a bɛɛ parce que n'e ko k'i bɛ fɛn dɔ k'i yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ a tɛ taa e ka musaka dɔ de bɔli kɔ

yɔrɔ wari o ye wari ye wa n'a fɔra k'e k'o don sanu i sanu na fɔlɔ o kɛ kalimu ye ka nafolo baara sɛbɛn bon en même temps fɛn minnu k'a la o ti o la o kɔfɛ fɛn minnu fana bɛ kɛ k'a saraka o fana ti o la n'o se tɛ e ye est ce que a baara bɛ e bolo est ce que i bɛna se ka fɛn sɔrɔ a nɔgɔ bon i b'a sɔrɔ o camanba de b'an ka dɔnnibagaw bolo nafolo baara tiɲɛw b'u bolo dɛ mais kɛli moyen ko

parce que réseaux sociaux kɛlen bɛ fɛn ɲini sira de ye kosɛbɛ bɛɛ de bɛ ka fɛn ɲini a la a dɔnni bɛ min na o a ko k'a b'ale la a tɛ min na o a ko k'a b'ale la donc i b'a ye kɔfɛmɔgɔ ninnu u bɛ nafolo wari bɔ ka don nafolo baara la bi kosɛbɛ a tɛ nafa ɲɛ o parce que mun na a tɛ nafa ɲɛ u ye a tɛ dɔnni tɛ di a dɔnni tɛ a dɔnni tɛ parce que n'i bɛ nafolo baara yɛrɛ kɛ fɔlɔ nafolo baara yɛrɛ bɛ se fo sigiyɔrɔma damadɔ ma

a bɛ fɛn sɔrɔ o sira de fɛ bɔn dɔ bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ jago yɛrɛ fɛnɛ fɛnɛ siraw ka ca jago taa ni ka segin sira bɛ yen dɔw i b'a sɔrɔ ale ka sɔrɔ tɛ sigiyɔrɔ kelen la f'a ka buzi f'a ka buzi mɛ n'a ma jago kɛ buzi a bɛ jago de fɛnɛ kɛ mɛ jago min don o bɛ taa ka na de don bɔn ni e m'o nafolobaara dɔn k'o k'o ye n'e ye nafolobaara k'o ye dɔrɔn i b'a ye a bɛ gɛlɛya parce que i b'a sɔrɔ o sira de bɛ e bolo o sira min bɛ e bolo parce que nafolobaara dɔw bɛ yen olu ye universel ye olu bɛ se ka ca mɔgɔ caman ta u bɛ mɔgɔ caman ta u bɛ mɔgɔ caman ta n'i y'o kɛ min bɛ jago la n'i y'a kɛ a b'a mago n'i y'a k'o ye o b'o mago min bɛ pɛntirili kɛ n'i y'a k'o ye a b'o mago a bɛ biro kɔnɔ a bɛ biro kɔnɔ a b'o mago mɛ nafolobaara fana ye fɛn de ye n'i k'i bɛ mɔgɔw ta nafolobaara la normalement tuma dɔ la min ye a général ye o bɛ se ka kɛ u ɲumanw bɛ yen mɛ a dɔw bɛ yen i b'o de ko sɛgɛsɛgɛ parce que n'i ye nafolo baara kɛ mɔgɔ ye n'i ye universel kɛ mɔgɔ ye n'a ma ɲɛ i jira jaa fo i k'a ka ko yɛrɛ bɔn mɔgɔ yɛrɛ n'i bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye a dɔ la i b'o ka ko de lajɛ fɔlɔ a yɛrɛ ka ko a yɛrɛ ka ko bɛ tan ni e ko sisan k'i bɛ se ka mɔgɔ duuru ta a mɔgɔ duuru la san i b'a bɛɛ ka ko de sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'a dɔn n'i y'a kɛ a bɛ ɲɛ wa parce que i b'a sɔrɔ universel min bɛ e bolo mais sarakati dɔ de ka kan ka bɔ dɔ tɔgɔ la f'e k'o de sarakati ɲini mɔgɔ duuru in kelen o kelen sarakati min kan ka bɔ a tɔgɔ la fɔlɔ e kan k'o de ɲini fɔlɔ k'o dɔn k'o sarakati bɔ o tɔgɔ la o la ni e y'i ka nafolo baara kɛ k'o d'o ma dɔrɔn o b'o mago dilan bon i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka jɛ baara kelen na mɛ bɛɛ jɛlen tɛ saraka kelen bɛɛ n'i ka saraka don bɛɛ n'i ka saraka de don i b'a sɔrɔ san dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ale ka saraka i b'a dɔn dɔ ka saraka bɛ kɛ woroden kelen de ye ɔ n'e m'o bɔ ni e taara misi faga yen i y'a don kun yɛrɛ kɔnɔ bɔn e bolo saraka ti bin mɛ e y'a bɔ kun min o ti ɲɛ o kɔni ti mɛ i b'a sɔrɔ i woroden kelen in ta k'o bɔ dɔrɔn mm-hmm. ale mago bɛ ɲɛ laɲini bɛ sabati laɲini bɛ sabati bɔn f'e k'o de fana ye sisan mm-hmm. ko n'e k'i bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min nafolo baara min ye universel ye mm-hmm. f'e k'olu fana ka saraka de ɲini fɔlɔ k'o dɔn ka sɔrɔ k'o baara kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye baara min kɔnɔ e b'o kɛ mɛ bɛɛ tɛ se k'i yɛrɛ ye saraka kɔnɔ ayi bɛɛ n'i ka saraka don

yɔrɔ a ti ɲɛ o ma nɔgɔ a ma nɔgɔ bɔn sisan e kan k'o min n'a sɔrɔ sa universel bɛ e bolo sisan i bɛ se k'o kɛ bɛɛ ye mɛ o kɛli bɛɛ fana ye o ti taa n'e ma bɛɛ fana ka saraka dɔn fɔlɔ k'a dɔn ko n'e ye nin sarakati in bɔ karisa ye nin de ye nin ka sarakati ye i b'a bɔ n'i bɛɛ ka sarakati min ta ye woro ye bɔ min ta ye misi ye bɔ min ta ye saga ye bɔ n'i y'o bɔ a bɔ cogo la o la i bɛna kelen min d'u ma o bɛ se k'u bɛɛ mako dilan baara bɛ kɛ n'o sira ye mais i b'a sɔrɔ sisan universel nin ti bɛɛ bolo bɔn i bɛ baara dɔ kɛ sisan fɛn a tɔgɔ bɔlen i bɛ baara dɔ kɛ birokɔnɔmɔgɔ ye i b'a sɔrɔ olu ka nafolo olu ka nafolo baara sira de b'e bolo e b'o de dɔn i b'o de ko ye kosɛbɛ bɔn ni o bɛ n'o b'e bolo n'e kan k'o kɛ birokɔnɔmɔgɔ ye n'e taara o kɛ commerçant ye dun a ma nɔgɔ dɛ baara ɲɛ man di a ti ɲɛ a ti ɲɛ bɔn o kɔfɛ nafolo baara ɲuman de bɛ e bolo awɔ mais juguman bɛ ɲɛ min bolo n'e taara ɲuman in k'o ye dun a ti foyi ɲɛ a ye a ti mago ɲɛ a ye Ayi, a t'a ɲɛ. yɔrɔ sɛfin nafolo olu bɛ yen awɔ Hun, sɛfin nafolo adama mɔgɔ caman b'a fɔ Mm, o tɛ caman dɔn a la kana nin fɔ ye Ee, i bɛ se ka dalilu dɔ baara san k'a di n'i k'a ma ko sɛ finma k'a la a b'a fɔ ko non k'o ye haramu ye Mhm, dɔ b'o f'i ye dɔ b'o f'i ye Mhm. k'a sɔrɔ ayi

u bɛ sɛfin nafolo min fɔ adama mm. mɔgɔ caman b'a fɔ yɛrɛ a t'o bolo yɛrɛ mm, mm. i bɛ sɛfin i bɛ baara ala tɔgɔ de dilan ala tɔgɔ dɔ de bɛ adama n'i y'a baara i b'a siri sɛ de la n'i y'a siri sɛ la i bɛ tasuma de kami n'i ye tasuma kami sisan i bɛ sɔrɔ ka sɛ bila sɛ bɛ tɔgɔma yɛrɛ a bɛ tasuma in na fo ka taa jeni k'a ban sɛbɛnden i b'a sɔrɔ o tɛ jeni sɛbɛnden de bɛ d'a tigi ma olu ka nafolo baara de bɛ fɔ sɛfin nafolo in de ma k'o ye haramu ye nafolo baara haramunenw bɛ yen a bafin baara siraw bɛ yen minnu y'a haramu sira ye adama nafolo baara ɲumanw bɛ yen minnu fana bɛ yen ni cicogo tora wulibali don

mais n'e y'i da tu dɔrɔn ko non ko nafolo baara dɔ ne bolo a bɛ kɛ ba finma de la mhm. a k'o tigi ko non k'o ye haramu ye mhm. ne ko bɔn ne bɛ se ka nafolo baara dɔ kɛ a bɛ kɛ misi finma de la mhm. a k'o tigi la a k'o tigi ko non k'o ye haramu ye k'a sɔrɔ kulɛri in tɛ kɛta kɛta de don nafolo baara nasira i b'a sɔrɔ a hal a ɲuman sira yɛrɛ de don a ala bato sira yɛrɛ de kira yɛrɛ tun bɛ minnu kɛ o siraw i b'a sɔrɔ olu bɛ kɛ ni misi finma de ye

ba jɛma ba jɛma tigi tigi alahu akbar ko de awɔ mais haramu sira dɔw kan o y'a haramu sira don awɔ bɔn ni ba jɛma fɔra ɛ ne ko ma k'o y'a halala sira ye a ma nɔgɔ dɛ bɔn nin si yɛrɛ ti kɛ dɔ la mais i bɛ haramu de baara kɛ nin si tɛ k'a la nin si tɛ k'a la mais o si la a tɛ kɛ ɲuman ye a tɛ kɛ ɲuman ye saga finman tɛ fa misi jɛman tɛ fa ba jɛman tɛ fa nafolobaara nasira dɔ b'a dama a bɛ kɛ k'a d'i ma de n'i y'a k'a kɛcogo la hali n'a sɔrɔ muso tan de b'i kunna i bɛ se walimuso de ma i bɛ nafolo de sɔrɔ f'i ka taa dɔ ta de jagoya ayi kɛra dɔ ta ye o i ka jɛnɛya kɛ dɔrɔn i b'a to marché bolo mais an tɛ k'a fɔ k'an n'olu dilan dɛ mais an bɛ ka kuma nafolo baara yɛrɛ kalitew de fɔ mɔgɔ ye n'i y'o fɔ jaralakaw bɛ n'o kama dɛ n'o fɔ olu baara ne yɛrɛ sɔmɔ don don adama nafolo baara nasira dɔ bɛ yen ne delila k'a fɔ n ko za wagati nafolo baara dɔ ala i b'a baara kɛ tile wolonwula a tile wolonwula kɔnɔ i ye nafolo hakɛ min don a la adama b'o hakɛ sɔrɔ

a ɲumanw bɛ minnu tɛ juguman sira ye mais tellement que degun ni juguya minnu ni fɛn minnu y'u sɛgɛn ka se niveau dɔ la u bɛ don da dɔ fɛ aa adama a bɛ gɛlɛya dɛ dɔw bɛ b'a sɔrɔ sɔrɔ k'u t'u bolonkɔni den kelen tigɛ k'a kɛ nafolo ye dɔw b'u bolonkɔni ne yɛrɛ y'a dalilu dɔ kalan

o kuma dɔ la aw bɛ se ka mɔgɔ min fɛn dɔ f'i ye dɔnnibaa dɔnni bɛɛ kalan dɔnnibaa kana dɔnni bɛɛ kɛ a bɛɛ kalan mais kana k'a bɛɛ kɛbaga k'a bɛɛ kɛbaga ye parce que mun na dɔnni bɛ kɛ sababu ye k'a tigi sobe lahara dɔnni bɛ se k'a tigi sobe lahara cogo di lahara i b'a ye ɲuman bɛ ban i bolo pewu i ka foyi tɛ to juguman kɔ a bɛ mɛlɛkaw b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na nin tigi ni jahanama de ka kan cogo foyi t'a bolo cogo foyi t'a bolo sa a ka ɲuman banna pewu donc a ye ko bɛɛ kɛ mais ɲuman in banna pewu o don de dɔnni juguman b'i bolo dɛ o de bɛna k'u kasi o bɛn'a fɔ ala ye ala nin to yen kunun se tun b'a ye ka ne dɔnni to a bolo mais a ye ko dɔ kɛ ka ne dɔnni to a la a ma sɔn k'a kɛ ala n b'a ɲini i fɛ yafa a ma

mɔsikɛ in ye nin kɛ burukina nafolotigiba dɔ de ye a ye a b'a kɛ don min na degun min ye cɛ in da la adama ala dɔrɔn de b'a dɔn cɛ in ka du bɛɛ nafolotigi tɛ yen balima bɛɛ bana la balima bɛɛ bana la somɔgɔw y'a kɛlɛ bɛɛ k'a tigɛ foyi adama dusukasi kojugu fɛ a donna nin da fɛ taara a ye ala tɔgɔ in ko mɛn k'a fɔ ko cɛ in bɛ ala tɔgɔ in dɔn kosɛbɛ a taara ka t'a ɲɛfɔ a ye o b'a dɔn cɛ in ye baara k'a ye

hakili nafolo baara adama ni mɔgɔ ko nafolo baara dɔrɔn mali la a bɛ mɔgɔ degun quoi parce que mɔgɔ caman de bɛ nafolo baara ko kuma fɔ n bɛ fɛ k'a kɛ n bɛ fɛ k'a kɛ kɔlɔlɔ dɔ b'a dɔw b'a dɔw la mais nafolo baara dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ i bɛ b'i si de falen e mɔgɔ ni i buruju de bɛ gosi fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i kan ka san bi wolonwula sɔrɔ i b'a sɔrɔ san bi naani bɛ se ka tigɛ a la bon bi naani bɛ tigɛ a la k'a da bi saba la bon n'e ye nafolo baara in kɛ sa i san mugan o san mugan kɔnɔna ka taa se bi saba ma i b'o kɛ fɛn tigiya la o la diɲɛ bɛɛ b'e ko fɔ bi saba bɛ dafa dɔrɔn i bali ka sa sacogo la i t'i sacogo la i t'a dɔn dɛ mais i b'a dɔn i sacogo ye min ye n bɛn'o f'i ye dɛ nafolo baara in jinɛ kafiriw de bɛ tila k'i kun ci u t'i to yen bɛnkan de bɛ k'i n'u cɛ sariti de don o de b'i u bɛ se ka na ni sababu dɔ dɔ i bɛ se ka sa awɔ

adama ne ye a nasira dɔ fɛnɛ kibaru sɔrɔ mhm. n'a tigi ye baro k'a kan kosɛbɛ mais ma a m'a diya fɔlɔ mhm. arabisi i b'i den de falen a la mhm. i yɛrɛ woloden i b'o de falen k'a kɛ nafolo ye n'o kɛra nafolo ye i b'i si kɛ nafolotigiya fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ si tɛ se ka bɔ kɔrɔ

fu fu fala ko fɛn ma ko fu o ye dangaden ye mɛ ale m'a fɔ ko dangaden tɛ fɛn sɔrɔ parce que ale de ko ko hali ko ni y'a sa jugu lakika ye n wele ko n b'a jaabi a m'a fɔ a m'a fɔ duwawu den a m'a fɔ dangaden n'i y'a wele sira o sira fɛ a b'i jaabi n'i y'a wele sitanɛ ka sira fɛ sitanɛ bɛ taa ka taa intervention k'i n'a cɛ ko ala n b'a fɛ i ka nin kɛ karisa ye mɛ i k'o fara n kan jahanama so kɔnɔ parce que convention dɔ bɛ ala ni sitanɛ fana cɛ donc ni o fɔra dɔrɔn mm. i b'a ye e bɛ e o sɔrɔ mm-hmm. donc mɔgɔ dɔw b'a ye e cɛ wari karisa kunna dɛ mais mm-hmm. tiɲɛna a ka jugu a ba ma dɛ a ka jugu a fa ma dɛ a bɛ nin kɛ tan dɛ adama nafolobaara dɔ bɛ yen i tɛ se ka ɲuman kɛ n'a ye fiyewu se ka maa sɔn i tɛ se ka mɔgɔ sɔn yɛrɛ tɛ se ka ɲuman kɛ mɛ n'i y'a mɛn don min na kɛ e i ba bɛ bana k'a da fura min ye min balimaw bana k'a da fura min ye waa kelen ye n'a nana i b'a fɔ ko tiɲɛna ko bi ka gɛlɛn n ma kojugu

ka ca yɛrɛ de nafolo baara b'u bolo nafolo de b'u bolo baga i b'a ko ayi mɛ u tɛ se ka mago dilan n'a ye mɛ n'u y'a mɛn k'a ko tiɲɛni dɔ kɛ ka porobilɛmu ye sɔrɔ dɔrɔn olu ka nafolo b'o de la mɛ dɔ bɛ yen sisan nafolo baara dɔ b'a bolo

n'i y'o tɔgɔ kɔni ale de b'i jira mɛ ji bɛ se ka yirila san i b'a baara k'a nasi bɔ san k'a ji yirila ko bɔn ko san ko i fɛ jɔn ka i somɔgɔ bɛɛ bɔ ka na parce que den n'a sɔrɔ i den i muso i ba i fa olu de bɔ ka na n'olu bɔra ka na san i b'olu de ye sisan dɔw bɛ kɛ i kan kan mɛ dɔw bɛ kɛ dɔnni siraw ka ca a dɔw bɛ se ka kɛ kɔgɔ la i b'i somɔgɔ bɛɛ kɔgɔ la

donc nafolobaaraw bɛ yen ee adama an ka nafolo an k'a baro tɔ ta an k'a baro tɔ ta n'ala sɔnn'a ma inshallah mɛ karamɔgɔ dirisa sani an ka bɔ a baro kɔnɔ a ka d'an ye bi i ka layidu dɔ ta ala ka layiduw kɔfɛ k'a yira k'a fɔ i yɛrɛ ni mɔgɔw y'u jigi da i kan sira jumɛn b'i bolo teliya teliya la mali kɔnɔ mali kɔkan ko n'i ni mɔgɔw bɛnn'o kan k'i bɛ se k'o kɛ nin waati la an b'a jira ka min jaabi kɔnɔ adama n b'i fo la kosɛbɛ eh, adama ne nafolobaara caman kuma fɔra n ye mm-hmm. ko n k'a kɛ mm-hmm. eh, kuma man nɔgɔ kuma dɔ la mm-hmm, kosɛbɛ a dɔw la eh, mɔgɔ bɛ se ka don da dɔw fɛ kuma dɔ la fɛn dɔ kama k'a sɔrɔ kuma la i ka laɲiniba tɛ adama n'i ko ne ka nafolobaara dɔ ta bi ko n bɛ min kɛ mɔgɔ ye a bɛ gɛlɛya n bolo parce que mun na a bɛ gɛlɛya n bolo n ye baara dɔw kɛ piri dɔw la olu t'o kɛ cogo ye kosɛbɛ nafolo baara ye fɛn dɔ de ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de an ka baara sira fɛ nafolo tɛ se ka baara nafolo wari wari de bɛ kɛ ka wari ɲini wari ɲini wari de bɛ kɛ ka wari ɲini siga t'o la i b'a dɔn pour que i ka kɛ commerçant ba ye f'i ka wariba de sɔrɔ

universel bɛ yen ne bɛ se ka min kɛ mɔgɔ ala y'o dɔnni kalifa n na n bɛ ala tanu n'a ye waso tɛ quoi mais n bɛ ala tanu n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que bi mɔgɔ bɛna dɔn kan mɔgɔ yɛrɛ lawaso ko e sigi ko ne ye ne ye e de don parce que eh, o ti dɔwɛrɛ ye n kumana bi parce que ɲininkali min kɛra n na ah, non nin dabɔra nin kɔ ne yɛrɛ de y'a ɲini voilà donc ni mɔgɔ ye fɛn min ɲini i fɛ kuma la i bɛ fɛn dɔ f'a kan

ni ne y'a kɛ e ye ne ye min ye a la e mana min lakali o de ye tiɲɛ nka ne yɛrɛ k'a fɔ a bi tan o tɛ mais ni e yɛrɛ y'a kɛ ni ne y'a kɛ e ye ne ye min ye a la o de ye lakali ta ye donc adama nafolo baara nasira dɔ bɛ yen n'ala sɔnna an bɛ layidu ta mɔgɔ ye an mɔgɔ duuru t'a la

n'i m'o fana di n t'a kɛ mɔgɔ duuru dɔrɔn ye ka n'a mɔgɔ duuru dafara n b'a fɔ i tu kelen kan k'a dafara n'ala sɔnna a ma o diyara n ye voilà eh, karamɔgɔ dirisa mm-hmm. o la sani an ka bɔ a yɔrɔnin kɔnɔ mm-hmm. ɲininkali dɔ bɔ ni an kuntala jɛna lajɛbaw fɛ mm-hmm. f'u k'a dɔn ko tɔnɔ b'a la n'o y'a nafa ye i ko ko zawakati sira min n'i y'a ni miliyari don a kɔnɔ ko a bɛ sɔrɔ ko nka k'i tɛna a baara o mɛ dirisa e tɛna a baara ka da mun kan a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se e ma wa walima i bɛn'a dilan maaw ye e bɛna tɔɔrɔ dɔ de sɔrɔ a kɔ wa n b'a fɛ k'o yɔrɔnin dɔn sani an ka bɔ nin sabu maa caman sigilen degunnen bɛ kɛ mun na dirisa t'o baara wari dun bɛ sɔrɔ o la ayi bɔn wari bɛ sɔrɔ a la adama n t'o baara tɛ dɔwɛrɛ ye juguman sira baarali man di ne ye parce que mun na juguman sira baarali man di ne ye n bɛ profiter ka kuma dɔ f'i ye yan ni i ka émission dɔ kɔnɔna la mɔgɔ y'a mɛn k'a fɔ ko tɔgɔ bɔ dɛ ko dɔnni dɔ bɛ yen nɔ n'o ye lotoli baara i n'a fɔ sobon sobon ye sobon baara k'a dalilu bɛ n bolo mais n ko tiɲɛ na a bɛ n bolo mais n t'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n wele n y'a bɛɛ labila parce que n tɛ juguman baara fɛ mais ni tiɲɛ b'i bolo ka ban na don juguman da se ka to la lakika yɛrɛ lakika min b'i bolo sɔgɔma donc kana taa haramu sira fɛ min ka jugu n'i bɛ ka min kɛ mɔgɔ ye ɲuman sira fɛ n'o de tɛ ka jaabi i bɛ juguman juguman kɛ mais e bɛ ka ɲuman kɛ a bɛ ka jaabi i y'a k'i yɛrɛ ye min y'a la o de b'i waso n'a kuma ye o siga t'a la n'i ye mɔgɔ nisɔndiyalen ka fɛn dɔ fɔ o de bɛ n waso n'o ye alihamudulila an bɛ ala tanu an bɛ ala tanu kosɛbɛ an bɛ ala tanu ni dɔnni ye bɔn ni ala ye ɲuman de kalifa an na ɲuman min n'a bɛ se ka mɔgɔw nafa donc yann'i ka taa k'e bɛ taa juguman in nata juguman in nɔfɛ i tɛ ɲuman in kɛ siga t'o la parce que siga tɛ ɲuman in na n'a kɛra a bɛn'i nafa an b'a dɔn ala ta kɔfɛ ala ta ye tiɲɛ ye mais ala ye barika don fɛn dɔw fana na ala ye barika don fɛn dɔw la mhm. bɔn ni i ye ɲuman in kɛ mhm. o bɛna nafa cogo min na san'i ka taa nata juguman in na i ti ɲuman in kɛ yan min ka jugu n'a sɔrɔ ɲuman in de t'i nafa an bɛ juguman sira di dɔrɔn mhm. i bɛ se ka n'o sira fɛ parce que mɔgɔ jufa sogo bɛ dun de ye dɛsɛ kɔfɛ sogo haramuyalen n'i y'a dumuni o dumuni a fɔra k'a haramuyalen mais ni dɛsɛ kɔfɛ i b'a dun

o ye wulibali de ye Awɔ. donc an bɛ se ka kuma yɔrɔ min na k'o dan yen Awɔ. o y'o yɔrɔ ye n'ala sɔnna ma ayiwa eh, nin yɔrɔ la sisan a bɛ se ka kɛ ɲininkali ma se fɛn dɔ ma farankan fitinin dɔ bɛ yen sani an ka se fayida ma wa bon eh, farankan min bɛ yen hali bi n bɛ mɔgɔw kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka sabali u kana don dɔnni duguma sira fɛ adama dɔnni jugu tɛ fosi mɔgɔ ma nimisa kɔ don dɔ mm, mm. adamaden i bɛ jɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn na eh, kira ko ten k'an k'an ka sirafanaw ta mm. an bolo yanni eh, eh, voyage kuma cɛ voyage in tɛ dɔwɛrɛ ye o saya de y'an ka sirafana in tɛ dɔwɛrɛ ye i ka i bɛna i ka ɲumanya kɛ ani i ka kɛwale ɲuman kɛ fɛn min bɛ se ka to i se ka lahara sɔrɔ

n'i ye n'i kumana kojugu i bɛ don minkɛ mɔgɔ gasi la i siran kojugu o ɲɛ i b'i dade siga t'o la o ye tiɲɛ ye bamananw ko la ko kuma bɛ kuma ko makun fana bɛ kuma bon makun in kɔrɔ tɛ ko an tɛ fɛn dɔn ye makun in kɔrɔ ye min ye an kana don mɔgɔw gasi la ɔ mais an bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ wagati bɛɛ kuma in kɔnɔna na toujours an bɛ hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ a la an donna n'an donna min gasi la kuma na o ka kɛ sabali o k'an to denmisɛnninya ye an ye denmisɛnnin de ye an ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ

mais a tiɲɛw bɛ yen dɛ hali min bɛ k'a fɔ k'a b'a bolo a b'a bolo o y'a sababu de b'a bolo parce que n'i y'a kɛlen k'o fɔ a ye danaya dɔ de sɔrɔ o la n'a bɔra k'a fɔ ko ko tiɲɛ don k'a b'ale bolo donc mɔgɔ tɛ ko kɛ ten donc o kɔni y'an ka kuma ye an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ o kɔfɛ fana toujours mɔgɔw k'a bila u kunna ko safinɛ ni yirimugu k'a bɛ fan ta fɛ wagati bɛɛ k'o kɔni ɲɛfɔ mɔgɔ ye wagati bɛɛ

i bɛ miliyɔn mɔgɔ de dɔn caman juma nata yɛrɛ n'an ma kɔrɔ an bɛ se k'o kɛ n'ala sɔnna an bɛna baro kɛ safinɛ ni yirimugu dɔrɔn kan n'ala sɔnna diɲɛ ka bɔ a kalama nin fila tɛ se ka baro fila kelen ma bon an bɛ kuma fɛn kelen kan dɔrɔn an bɛ safinɛ dɔrɔn ta sabu a fila ka girin kojugu n'ala sɔnna ok karamɔgɔ dirisa n'an bɔra yen sisan mm-hmm. an bɛ fayida kɛ k'a kuncɛ an mago bɛ i la k'i ɲininka fayida min na bi o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye an bɔra ka kuma nafolo de kan nafolo tɛ dɔwɛrɛ ye wari kɔ

za wagati siɲɛ saba i b'o kalan wula fɛ yaasi siɲɛ saba za wagati siɲɛ naani i b'o kalan adama ti dumuni ka kala t'i sɔn bɛ se ka kalan cogo di ka yaasi kalan k'a fori sɔgɔma siɲɛ naani ka za wagati kalan k'a fori sɔgɔma siɲɛ saba wula fɛ wolonfila ma mhm. yɔrɔ bɛ wolonfila ma wula fɛ mhm. ka yaasi kalan k'a fori mhm. siɲɛ saba ka za wagati kalan k'a fori siɲɛ naani o fana bɛ wolonfila ma wolonfila n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan o kɔni tan naani o tan naani n'i y'o lajɛ o kɔni wahabu ye o sɔnni masa ye donc adama n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'ala bi i b'ala ye i tɛ ne ye dɛ i b'ala ye dirisa nin ka jan kojugu mɔgɔ min tɛ nin dɔn dun mɔgɔ ka nin kɛ fɔlɔ mɔgɔ bila ka dɔgɔkun kelen k'a ka dɔrɔn k'a f'i ye

Karamɔgɔ Dirisa kumakuncɛ kuma na, i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ an lajɛbaaw ye nin waati la an ka bɔ kuma kɔnɔna na? Adama, n b'an lajɛbaaw fo, n b'an lajɛbaaw fo, n b'an kanubagaw fo. Mɔgɔ dɔ b'i lajɛ o m'i kanu, mɔgɔ dɔ yɛrɛ b'i kanu i tɔgɔ fɛ k'a sɔrɔ a m'i lajɛ donc n b'u bɛɛ fo. O kɔfɛ n bɛ foli kɛ n ka groupe ladenw ye minnu kɛlen don ka groupe sigi n tɔgɔ la Faransi, Europe jamana caman b'a la. donc asie jamanaw ni océan jamanaw ni eh, ameriki jamanaw kan donc diɲɛ fan bɛɛ fɛ n mm-hmm. b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka na afiriki yan mm-hmm. donc n bɛ fo quoi u bi k'o groupe mun dilan an tɔgɔ la mm-hmm. ah, donc an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ u ka président u ka président n'o ye eh, ibrahim traoré kɔfɛ n'u ka vice président n'o ye fanta keyita ye donc an b'u fo kosɛbɛ mɔgɔ bɛɛ ti mɔgɔ kanu ten

e yɛrɛ adama traoré fo k'an ka groupe laden bɛɛ lajɛlen fo eh, fanta keyita fo fo fo faransi k'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka wuli ka jɔ la adama a k'an k'a fo a ka cɛsiri la an'a ka wuli ka jɔw la donc o de y'an ka foliw ye an b'a fɔ rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar

mali kɔnɔ wali mali kɔ kan fɛn o fɛn sɔnna k'i sigi ka vidéo in lajɛ ani waati nataw la minnu bɛna segin k'an lajɛ an b'aw fo danaya min dan bɛ dirisa kan aw fɛ tunkarankew hakaja bamakɔkaw maliyɛnw ani diɲɛ jamana wɛrɛ maaw an bɛ dugawu don kɛ aw ye halisa minnu ka saw bɛ dirisa bolo yarabi ala ka an n'olu garisɛgɛ ka na dirisa ka baarakɛ fɛnw ni ka u ta k'u sifilɛ o kɔfɛ bi jumadon in na ka dugawu kɛ an terikɛ n'an jɛɲɔgɔnkɛ ale minisiri ta nin ko in ka a sinsin ale t'an cɛla bi ala y'a minniji dɔgɔya anw filɛ ale de place la ka baara in kɛ an bɛ dugawu don k'a ye aw bɛɛ ka dugawu don k'a ye n'o ye adama jate balaba ye bi ta an b'a fɔ baaraw ɲɛna ni ala ma foyi kɛ anw ni aw la